potambasula komanso kulankhulapo pamene zinthu zikuyendera ndamva bwana Mhango akunena kuti zikukhala ngati ndi mpira kuti gemu yayamba pa stadium bullets ndi wanderers ndiye mpira sunafike ndi half time yomwe ndiye assistant coach pano tikunena pano athamanga afika kale ku chiwembe ku mafamu offices ati kukadandaula ku famu koma rifari ali kuti abalalika abalalika komanso ndinene ichi pa malamulo a dziko under the constitution pano tikulankhula pano tilibe boma chakwera anapanga dissolve cabinet kusatira malamulo tilibe boma ndiwapemphe anzathu a congress musazitchulenso kuti ndinu boma achakwera akugwirizira pa malamulo kuti pasakhale vacuum kutsi- kudikira tsiku limene a mec atalengeze kuti profesa alumbiritsidwa liti iwo angogwirizira ndiye zomazitchula kuti boma boma iyayi iyayi kulibe boma ndipemphe uh, patina wathu a ku aford uh, national organizing secretary kuti mwina nawo apereke timawu tiwiri titatu akatha penepo ndipatsanso ena akwa uh, ma- madam navicha mukhale rede uh, ndaonanso agangata akufuna ta- taponyapo tiwiri zikomo kwambiri ndimafotokoza kuti ndikufuna ndikulandireni atola nkhani nonse ku nyumba zonse zoulutsira mawu amene muli nafe lero madzulo ano zikomo chifukwa chakumva ku, kuyitana kuti tiyankhule kwa mtundu wa malawi timakuthokoza nthawi zonse kuti mukamva kuyitana mumabwera simunyalanyaza mumadziwa kuti udindo wanu ndiwoti mutumikire mtundu wa malawi kuti udziwe kodi zikuchitika ndi zinthu zotani ndiye masan- madzulo ano ineyo malo mwa mapartners athu uh, malo mwa chipani cha cha dpp komanso chipani cha aford chipani cha lef komanso ndp amene tili mapartners mu chisankho chimenechi ndimafuna ndikulandirenso nonse koma tabwera ndi uthenga umene tifuna tiyankhule ku mtundu wa malawi kudzera mwa inu atolankhani athu uthenga wathu ine ndiyamba kuyankhula mu chizungu komano ndipemphanso uh, a vice president athu honorable jappie mhango kuchokera ku northern region kuti autanthauzire mu chichewa kuti amalawi onse amve koma inenso ndiyankhula mu chizungu chifukwa tifunanso kuti ma donors ndi anthu ena akunja titi ma observers amene abwera kukwathu kumalawi kuno kudzaonera chisankho chathu kuti amve kuti kodi anthu a mgwirizano umenewu ali ndi uthenga wotani kupita kwa amalawi komanso kupita kwa dziko lonse amene akhala akutsatira chisankho chomwe chachitika ku malawi kuno ndiye ndiyamba motere fellow malawians members of the press representatives of the international community our loyal uh, supporters and all those who voted for change in malawi good evening we are compelled to address you on a most pertinent issue the outcome

zikomo kwambiri awo anali achama- achairlady athu kupereka press statement ya chipani pano mundilole ndiapemphe uh, vice president athu from the north honorable jappie mtuwa mhango kuti ayitambasule press statement imeneyi muchichewa Your time, Honorable Mhango. Ah, poyamba ndilemekeze ah, mkhala pa mpando wathu ah, director of elections dr matanga atsogoleri nonse kuchokera ku zipani zonse zimene zili mu mgwirizano alliance for democracy ndi ena tonse amene tafika ndp komanso kwa dr mbewe inu olemekezeka uh, atolankhani amene mwafika uh, ndimati ndilankhulepo pang'ono pa zimene alankhula mkulu woona za chisankho mu chipani komanso m'malo mwa atsogoleri a zipani zonse amene tili mu mgwirizano nkhani ya mang'anthenje ndi zisankho zimene zinachitika mdziko muno uh, pa 16 mwezi uno tikumbuke kuti pa 16 amalawi anatuluka mu unyinji wawo kukaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko eh, aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso makansala chisankho chimenechi chabwera pambuyo pa mavuto ankhaninkhani amene dziko lino lakhala likukumana nawo choncho mmene amalawi amatuluka kukavota anatuluka ndi mavutowo m'maubongo awo choncho uh, mavoti anaponyedwa ndipo pakadali panopo tosefe tikudikirira zotsatira zace kodi ndondomeko inayenda bwanji mavoti ataponyedwa ndimafuna ndifotokozere pang'ono kuti pa tsiku loponya mavoti ah, ah, tisanapite koponya mavotiko bungwe la Malawi Electoral Commission limene lili ndi mphamvu yopatsidwa ndi malamulo a dziko lino lina lemba ntchito anthu osiyanasiyana magulu osiyanasiyana woti apangitse chisankho pa tsiku la chisankholo paliponse pamene panaponyedwa voti panali magulu osiyanasiyana oonera za chisankho ena amati ma presiding officers panali ma monitors panali achitetezo aku Malawi Defense Force akupolisi onsewo ena akumatchalichi akumipingo anatenga nawo gawo lonse lowonera nawo chisankho kuti chisankho chikuyenda bwanji pakutha pa zonsezo kuwerengera kwa chi- kwa mavoti kunachitika ndipo powerengera mavoti panali magulu onse okhuzidwa mamonita a zipani chipani chilichonse chinapatsidwa mwayi woti chibwere ndi anthu oyang'anira ozaonera mmene mavoti akuyendera komanso mmene mavoti akuyendera kumbali ya- yakawerengedwe kuti ah, mavoti aponyedwa voti iyi nja ndani iyi nja ndani si okhawo yayi kunali ah, a NICE amatchalitchi eh, mabu- magulu osiyanasiyana anaonera nawo kuti kodi mavoti wa manambala akuyenda bwanji pamapeto pa zonse magulu amene anali ma key stakeholders achisankhocho amenewa ndi ma presiding officers amene mek inalemba komanso ma monitors a zipani zonse anapaswa mwayi woti manambala aone komanso asainire kuti zimene tapanga panozi ndi zolondola Ma- mo- mmene zonse zimachitika apolisi anali pati pompo asikali anali pati pompo ndimafuna ndinene kuti pamene ndimapita kuchisankho aliyense wofunika kuti chisankhocho akapange nawo olo akachipange observe anali pati anali pamenepo sono lero m- m- ah, bungwe la meki langoyamba kumene kutulutsa zotsatira za chisankhocho mwina ndisanafike ku- ku- ku- kumene tikukamba zotulutsa za chisankho kumalo onse oponyera voti ulendo uno a- a- ngati pali chisankho chimene chachitika mwa transparency mwina mu mbiri yathu ichi chikhala choyamba chifukwa senta iliyonse pati posopita pamaponyedwa mavoti kapena tally senta panali atolankhani amene amaona amatenga zotsatira za chisankho chija anali nawo kovotako nawonso anaonera nawo kuti chisankho chayenda bwanji mmene anthu amawerengera mavoti anali pati anali pompo nde lero tikayamba kulira kuti ayi ameki angoyamba kumene kupereka zotsatira ya chisankho chabedwa hewa kuti wasokoneza ndiye tayamba kudabwa kuti ah kuti zinthu zake zikukhala bwanji mpira wangoyamba kumene kumenyedwa player watuluka kale kunja akasuma ma injuries ayi timaganiza kuti tipemphe tiwapatse mwayi ameki process yonse imene ayiyamba ija ayimalize akamaliza alengeze kuti wapambana ndi ndani ngati tili ndi madandaulo malamulo akupereka mwayi kuti amene waona kuti mwina za- zi- ziona bwino asume ameki aunike zonsezi n'kuona kuti zalakwika pati choncho ndimafuna kuti uh, ndipemphe pempho limenelo ku zipani zonse zimene zinatenga nawo gawo pachisankho kuti awapatse mwayi anzathu ameki tikumbukire kuti ndi bungwe la meki lokha Malawi Electoral Commission limene lili ndi mphamvu youlutsa zotsatira za chisankho zipani ndi chimodzi chomwe palibe chimene chili mphamvu imeneyo tonsefe ndiongodikirira kuti a MEC atiuza chani kumphikako kumene ma results akubwera ndili ndi chikhulupiriro kuti chipani chilira chilichonse pamene timawerengera mavoti chimasunga manambala ake kuti pa center iyi ife tapeza mavoti otani Pata- pa center iyi tapeza mavoti otani pachizungu timati ma- ma- ma- ma- ma- indiv- in- in- ah, independent tally centers zimene chipani chifukwa tonse tinapatsidwa mwayi mukhale ndi ma tally center anu kupita pamenepa ife ngati zipani ma tally center tinali nawo ndiye tikudziwa ndithu kuti manambala amene tapeza ndi ati ndi awa from all polling centers ife ma monitors athu amatitumizira ndikukhulupirira kuti onse anzathu amene anali mu mpikisano umenewu zimenezo ali nazo nde timati tiwapatse mwayi a MEC tanena pano kuti padakali panopo ndondomeko imene akuyendera ikuoneka kuti ikuyenda bwino mavuto ochita kuopsa ife sitinaone tikuona ngati kuti ndondomeko ikuyenda bwino tiwasiye ntchitoyo ayimalize kumapeto kwa nkhani yonseyi tilole zofuna za amalawi chisankho chimachitika mdziko muno sitimapangira zipani yayi MEC imapanga chisankho chisankho m'malo mwa amalawi onse amalawiyo ndithu sitakhala muno nda Saturday kunjako amalawi anamemera kuti akavote akasankhe anthu amene iwo akuwa kutani akufuna tiwapatse mwayi a MEC agwire ntchito yawo koma pamene akugwira ntchito yawo azindikire kuti zimene akupanga zija akupangira m'malo mwa amalawi osati m'malo mwa anthu awiri atatu anayi ayi pasapezeke wina ndi, wina ndi mmodzi azidzuka n'kuopseza anzake ayi chisankho ichi chayenda chili mkati MEC inapatsidwa malamulo inapatsidwa masiku oti ilengeze zotsatira tonsefe pano tili tcheru kuti kodi pamene patha masiku 8 a MEC atiuza chani timawapempha mapuleya onse mu mpikisano umenewu kuti tidekhere tsiku la 8 likufika silili kutali ayi lero tachotsera mawanso tichotsera linalo tikakhala tafika a MEC atiuza ndithu kuti mpikisano uwu watha chonchi ife ngati zipani zimene zili nawo mu mpikisano tikukhulupirira kuti mpikisano umenewu watiyendera bwino sikuti takuuzani tawina ayi koma kuona kwathu ndi manambala athu amene tili nawo amene tawonkhetsa kuchokera paliponse pamene panali poponyera voti tiona kuti tili bwino Eh, nde ngati wina akumwa wamkaka musamutsine wamkaka chifukwa mwayi umenewu wapeza wamkaka atikanga ife tikumwa wamkaka ife tikumwa Eh, Ntchito za manja athu zikutipangira umboni. Basi Amalawi avotera chipani cha DPP chifukwa cha ntchito zake. Basi apanga afananiza asiyanitsa ntchito za ife ndi ntchito za anzathu ndiye aona kuti ayi ntchito zawa zinali bwino chifukwa mwina atikumbira mtima ngati ife manambala tinawo koma manambalatu atapanga ufumu ndameke koma manambala titani tili nawo sititchula muno yayi koma tili nawo amene akutionetsa kuti ife amene tikuonera wamkaka tanena kuti imwe ndithu ndimafuna nditsire pamenepo tipereke mwayi kwa a master of ceremony kuti apeze ndi function yawo Ant- atolankhani mulimo muno ndibwereza pano kuti chisankho chonsechi mwatenga nawo gawo inu choncho mboni yayikulu pa chisankho ichichi mukhalenso inu amene taonera ma television station onse for the first time timamva akuti dashboard ine dashboard ndaimvera ulendo ndimaziwa dashboard ya galimoto kuti mugalimoto mumakhala dashboard koma tamva kuti apa pali dashboard apa ndi akumaika zinthu apa pamene paja wakuti wakuti zimakuti tikamati wankakatu sitikunena zathu zokha komanso zimene inu anthu anga inu mwati mwati mwatipatsa pa dashboard paja Mutharika zili motere ena onso zili motere nde dashboard imene ya- yatsekula amalawi mi- mitu kuti ha kuti izi zayenda choncho game yafika iyi akuluakulu palibe pamene- palibe palibe pobisala iyi palibe pobisala palibe chitsamba chimene mutatabisalepo chifukwa aliyense waona ndi chani ndi maso ake this has been the most transparent election in our living memory ine sindinaonepo yayi times ikulemba

pamenepo nditsire pamenepo bwana master of ceremony m'manja mwa

Ulemu wanu bwana chairperson pa mkumano umenewu amene muli director of elections mu chipani chathu chokondedwa cha dpp ndiperekenso ulemu kwa ma vice president nonse muli pano onapo jappie mtuwa mhango onapo gangata onapo catherine makunganya komanso ndiperekenso ulemu kwa nonse members a national executive committee a zipani zonse zomwe muli pano mapatena onse ulemuso wina upite kwa atolankhani muli pano komanso amayi ndi abambo ine ndimati mtere uh, master of ceremony a chairperson kuti ndiyambe nkuti tonse apa takhalapo mkalasi ku primary secondary ku ma universities kumene kuja mphunzisi amaphunzisa same time kwa wana and comes a time pamene kumakhala end of term test amapereka mphunzitsi kwa wana mwana wina aliyense amalemba pa pepala nkuchita submit aphunzitsi ku- kuse- ku- ku- ku- kuseli amaonkhesa marizati a wana akachongachonga ine sinaoneko amalawi anzanga kuti aphunzitsi asanatuluse zosatira za mayeso aja mwana wina even the brightest of the students in my entire life ya school sinaoneko wina akuchita dikireya kuti ndakhoza namba wanu ndithu i don't know if inu mwakhala apa alipo in their school time ku sukulu timakhala about 12 years there about kaenda sukulu yonse alipo angazuke pano kundiuza kuti ine koma mklasi mwathu anakhalapo wina amachita dikireya kuti ineyo ndakhala namba 1 mayeso amenewo kapena ine namba 2 it doesn't happen we all would wait for the teachers apange zawo zija and nthawi ikakwana anene kuti mayeso muno standard 3 number 1 ndi wakuti number 2 ndi wakuti number 3 ndi wakuti koma i made an observation ladies and gentlemen nkalasi muja sizimalephera pang'ono the dullest amene ali mbuzi za nkalasi amachita manong'onong'o ndi amene amakhala busy kusuzumira kuti kodi zituluka bwanji marizati awakhala bwanji anzeru ine sinaonepo they will keep quiet i don't know if i'm right koma i want you to go back to our school days koma amene tinzeru tinali tochepa ndi amene they would be barking pansipansi they will be the loudest and akhala at unease until mayeso aja aulutsidwe this is what is happening now constitutionally anena anzanga apa onse kulibe amene panopa ndi ife tomwe takhala pano as partners who can declare and is supposed to declare as, as, as winners at this point in time amene ali ndi mphamvu imeneyo yotero

zimene mukupangazo why will you live to regret you are instigating violence amongst malawians zimene mukuyankhula kuma press conference kwanuko if there is that will go a different way kuti inu mwaluza which is what will happen and one side will react and our people also react because we will not want to lose pamene tawina amene aku- apange cause chaos mmalawi muno ndinuyo amaleaders a mcp amene mukuyankhula carelessly kunjako telling the people kuti mwawina that i want to think should be treasonous apolisi ngati mukumva ma press conference achoncho and the people amene akuyankhula zopusa ngati zimene amangeni because it is you the police officers that will be ndi ntchito yayikulu kuchita calm this, this country pakayambika chaos imeneyi this is an appeal as a ford we are making and partners kwa ino apolisi muli ni ntchito imene iyi to make sure kuti the country is, is calm chikuvuta nchani ine nkakumbukira master of ceremony adadi in 2020 ine in my whole belief anaberedwa chisamu why do i say so he had the same vote in 2019 tachitaso tabwereza chibwereza chija it was the same figures but the gentleman gave Chi- u- udindo uja kuti ah zilibe kanthu yendesani and why did he do that because anaona kuti zimene zilili nkutheka anthu awawa kukhala phokoso apa a mcp muluze it is clear mwaluza what will be so difficult kuti tivomereze honorably and through the same process munabwera pa mpando through vote imene iyi lero ngati anthu akuchotsani through the same process accept and move out. I want to say this to our followers. You are panicking out there inu amene muli a ife kuti ah poti tamva kuti ayi nthawi ina yake a MEC they will be saying ma complaints amene alandira ndiye mwina zimenezi zitipweteka ayi it's a normal

because ankakonda kuti nthawi imeneja kunena iwo ali acheya a MEC kuti yayi tili ndi madando mwakuti ndiye tikuwachita address motere so anthu athu don't panic wherever you are it's a normal process in this exercise kuti pakuyenera kukhala nthawi ina yake MEC ilandire zodandaula za anthu ena zimene zachitika and they must resolve and you must know our, our, our people kuti kumene kujako ku tally center

displayed by mcp in 1993 92 amakana democracy people were killed along the way people were butchered all sorts of atrocities koma lero zikukhala ngati tikubwerezanso zomwezo kuli zikwanje muli ana amene ake sanagone mmakomo mwawo i have them here but i will not let them stand sanagone kumakomo kwawo only because of the mene zikukhalira akugona manyumba mwa ana honestly today no no no no mcp pangani zoyenera chitani manyazi chitani manyazi ndikuona nosha pa master of ceremony akundizungulira i think he is trying to say wakhalisa apo iwapo koma we are saying as partners we will not accept to be intimidated no we will not accept we will, what we will accept is what make you say the determination ya meki ndimene ife tonse tivomereze ndi inu nomwe mcp and anyone else out there you must accept that determination ndi mawu amenewa master of ceremony a chairperson ndinene kuti democracy viva zikomo kwambiri bwana National Organizing Secretary Bwana Nyirenda coming from Aford, our partners. Uh, ndimamva press conference ina yake ndaka- tisanayambe yathuyi akuti a- akufuna akuwaphunzitsa ajaji amene ali atcheya aku MEC za malamulo amumbatu amene akufuna aphunzitse ajaji amene ali a MEC chair akuti za malamulo amumba tadekhani tadekhani simungadabwe kuti onse achipani akusiyani nokha izizi simungadabwe komanso kuchipaniko mulibe ni mpando omwe ndinu ndani ku mcp mukanayimira Mcp ku Mzimba simukanawina and you know it. Mwawina pa independent, you have no position ku mcp. Who are you talking as ku mcp? Tadekhani, amalawi sitifuna za nkhondo. Tiyeni tiwapatse mpata a MEC ndi zimene zikunenedwa apa. As masapota za dpp, calm down. Nthawi yathu yovina ikubwera, ng'ombezo pangani halal chekani ikani mfriji tikuwuzani kuti muzitereka nthawi yanji apa ndi apemphe madamu director of women uh, madamu navicha kuti nawonso abwere 2 minutes madamu Chifukwa cha 2 minutes ndingopereka ulemu kwa chair ndi akuluakulu onse muli kutsogoloko ulemu wanu ndi nyumba yonse mulandire ulemu wanu. Uh, ine choyamba ndifuna ndiwathokoze a president athu professor Arthur Peter Mutharika kuti ndi mtsogoleri wokonda dziko lake mtsogoleri wopanda phuma opanda mavuvu, okhala ndi chikhulupiriro mu malamulo a dziko, ndipo ali chete kudikirira kuti a MEC agwira ntchito yabwino. Chimene ndifuna ndiwathokoze, ndikuthokoza chifukwa chani? Professor Arthur Peter Mutharika amadziwa kuti mu dziko mukakhala nkhondo, ovutika ndi amayi, ana, olumala ndi anthu odwala. mwina awo amalongolola timawaona awo akhoza kuthamanga mwina ali kale ndi matiketi a ndege paja ndinachenjeza wiki yatha kuti asathawe mdziko muno tamva kuti ena ena akonzeka kale kuthawa nde amene watha kuthawa koma kuli ena amene sangathamange nkomwe ndimati azitipatsa ulemu chifukwa ife amayi ndi ana sitingathe kuthamanga malawi tifuna mtendere ntchito igwiridwe bwino chisankho chayenda bwino kwambiri tidikira a MEC amalize ntchito yawo anena kale atcheya ndi anzanga onse amene anaima pano komanso ndimafuna ndiwachenjeze kuti kugulu kwanuko ku malawi congress partyko kuli anthu ena kumeneko okonda dziko amene akutiuza chilichonse chimene mukuyankhula ku gulupu kwanu mudziwe zimenezo ndipo ena a inu mukumayankhula pa gulupupo ndikumanena kuti bora ingokhala nkhondo tonse tiluze sizitheka sizitheka munamizana chachiwiri mukumayankhula kuti bola kukhale rerun kuti ti- ti- mwina titaye nthawi basi ife tidzilamula kukhale rerun sizitheka M- lamulo la MEC ligwira ntchito mukunamizana ena mukumaona mukumapereka ndemanga zoyipa zoononga dziko koma kuli ena okonda dziko ndipo posachedwa mwaona kuti akupereka ma statement kuchoka ku malawi congress party ko chifukwa uh, ajana anena kuti somba imodzi ikaola zonse zaola sikuti amanena zoona yayi imodzi inaola koma munali zina zabwino ku kongresi konko kuli anthu ena oganiza okonda dziko amene aona kuti ah, akuluakulu chinthu chatikanika chinthu chatipulumuka tiyeni tivomere zina mukuyambitsa zitiononga dziko ndikutengereni mawu opezeka pa exodo chapter 14 ana israeli pamene anali dziko la ukapolo ku ku egypt anavutika kwambiri kufikira pamene mulungu anamva kulira kwawo ndipo anagwiritsa ntchito mtumiki wake mose amene anapanga zizindikiro ndi zozizwa pamaso pa farao ndipo farao anafika povomereza kuti aa ah, ah, let them go aloleni ana a israeli adzipita ndipo ananyamuka ndithu koma kuti atatsala kunali ngati awa akupereka makoments ku group ya anthu a mcp wakuti aa tisalole bola rerun bola litere analikonso nthawi imeneyoyo amene amati amfumu farao mwawaloleranji kuti awa adzipita azatiphulira njerwa za moto ndani azakonza nyumba zathu ndani azalima minda yathu ndani azakhala akapolo athu ndani koma farao uphungu wopusa ngati udamsokoneza nalolera kunyamuka ndi asilikali ake kulondola ana israeli amene anali muchipambano kale Ndipo adawalondola ndi kufika pa Red Sea, pamene Mulungu anapanga chozizwa chachikulu, kuika njira popanda njira. Ndipo ana a Israeli anaoloka. Chinasoweka mmutu mwa Farao chinali chinthu chimodzi. Mu zolembera za dziko la Egypt, Red Sea sanagawanikepo nkukhala msewu anthu nkudutsa pouma. Mu zolembera za Egypt, mu history ya makolo ake, Farao chimenechi sanachidziwe, chimenechi sanachikumbukire. Analolera kuwalondola ana a Israeli pomwepo pouma apa osadzifunsa kuti ee zakhala bwanji kuti apapa pakhale njira. Zimenezizi zimene zikuchitikazi ndi zimenenso zikuchitika lero ndi a Chakwera. Chimene chikusoweka mmutu mwawo a Chakwera ndi chinthu chimodzi, ndinali ndi ndalama, ndinali ndi mphamvu ndinali ndi chilichonse chopanga kampeni kuti ndikanawina 100% mdziko lonse koma chalepheretsa ndi chani chimenechi chimene chikusoweka mmutu mwa achakwera ndikuvomerabe kumalandira uphungu wopusa umene analandira farao kuti tiyeni tiwalondole pa nyanja pomwepo koma ndifuna ndikufunseni inuyo a- a pre- amene munali a president kapena amene muli a president chifukwa cha lamulo lero Farao anakathera pati atalondola ana a Israeli pa nyanja pouma? Njinga zawo zidaguluka, communication inasokonezeka pakati pa madzi ndipo pomaliza ana Israeli atatha kuwoloka awa adathera pomwepo. Amalawi kumene mutimvera madzulo ano ndifuna ndikuwuzeni kuti adani athu mukuwaona lerowa simudzawaonanso. Chipulumutso chathu chipulumutso chathu chili pafupi kuposa kumene tikuchokera. Mavuto amene mwadusamo, voti yanu yayankhula. Mavuto amene adusamo, ntchito imene mwayigwira pa 16 ndi yotamandika. Mulungu wakuyankhani kale. Awa akupanga phokosowa asiyeni, a- chi- chi- chisokonezo chili pafupi pa nyanja yofiira, ndipo muona zazikulu zikuchitika Amalawi. Ine ndi mzimayi wa ndale koma okonda Mulungu amene ndimakhulupirira Baibulo. Nkhani zakale za Baibulo sidzitha chifukwa Mulungu ali yemweyo anali adzakhala. sasintha ayi ndipo mulungu salola kuti ana a mulungu ana a malawi avutike chifukwa cha uphungu wopusa wa anthu awiri atatu umene akupasa president achakwera ndinu mbusa tangogwirani baibulo lanu madzulo ano muwerenge exodo chapter 14 muwerenge the whole chapter ndiye mulingalire mufunse mulungu akumasulireni ndiye muzifunse kuti kodi uphungu akundipasa amumbawa ukundithandiza a jese kabwira wandithandiza awawa Mukatha kulingalira, muyang'ane mtundu wa Amalawi. Amalawi asauka kale. Amalawi avutika kale kwambiri. Adusa mu zopweteka zambiri. Mwinatu Mulungu sanalole kuti inu a Chakwera mupitirize kugwira ntchito. Tavomerani chifuniro cha Mulungu. Tavomerani chifuniro cha Amalawi. Mukakhale pansi. Ngati mwachita bwino, Amalawi adzabwera mmene abwerera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Zikomo kwambiri.

mtima uwagunde ngatidi munaphunzisa za mawu a mulungu mtima ukugundeni achakwera pangani chilungamo Eh, tikupitano kumapeto Ah, tikupasani mpata tikamaliza kuti mwina ngati muli ndi mafunso mutifunse ndimangofuna ndinene ichi tisanamalize kuti 2019 dpp inapeza mp mmodzi mu lilongwe a kunsaira Ah, ah, timati a kunsaira kunsaira

As I am talking, unofficially, MCP does not even have one MP in the southern region. Unofficially, MCP has one MP in the eastern region. Ndiye mukuti mawina mawinira pati. Inu ya mumba, tawerengani mu cabinet imo. Sitofuna kutchula maina. All your senior ministers have fallen They have dropped. I was counting just now over 15. Half cabinet is out. It means you don't have the confidence ya Malawi, confidence ya Malawi kuti akupaseni chinthuchi akukanani ndiye akana kabineti yonse kukavotera president ayi ayi amagwira ntchito ndi ndunazi akukanani vomerezani Ah, patafika apa ndi pamapeto pa press briefing yathu chimene tingapemphe ndi chokuti this is an incoming government last minute is always dangerous kumpira timatero musapute dala milandu nthawi yokuthaitha ndiye mawa muzidzachita blame ifeyo tikamazapanga react you are committing treasonous charges by denying malawians their right by suppressing malawians freedom tikupempheniso aku MACRA tamva kuti mukukana kuti ma press briefing athu asamakhale live koma posachedwa pataona mwaloleza a mbc kukachita beam live broadcast ya chipani chimene chikuchoka tasiyani mchitidwe umenewo ndalama mukulandira ku MACRA ko eni ake ndi amalawi akufuna azimva mmene zinthu zikuyendera mwagwesa dashboard zulo against the will of malawians malawians need to be informed We have uh, passed a bill in parliament, access to information, and you, directors of MACRA, know that Malawians need access to what is going on. The information is very important. Ndiye tikuona ngati enafe mukutiphera ufulu tipangeni treat chimodzimodzi chifukwa mpando umene mukuchita nawo matama lerowu mawa simuzakhalapo malamulo azakusatani tipaseno mwayi ino sopano ma reporters ngati muli ndi mafunso this is your time tifunseni tilokonzeka kukuyankhani pamodzi ndi mapartners enawo chifukwa cha nthawi sititha kuwapasa mpata kuti achite makomenti koma mwina mmafunsomo azitha kulowamo ndithu ndikumanena ziwiri zitatu uh, tilekeze pompa kwa lero amene ali ndi mafunso abwere kuno kwa mamaiki ali pano ndiye mukafika mutitchulira dzina lanu ndi kumene mukuchokera Ah, zikomo kwambiri ah, ine ndicho hans mumba timveni radio komanso ah, television Ah, eh, ndicho hans mumba mumba Yeah. Ah, no, ndicho hans mumba Eh, sure sure yeah so timveni radio komanso ah, television Ah, mwakamba zonena kuti chipani cha democratic progressive dpp komanso mapartners onse ah, mmalemekeza ah, mkagwiridwe ntchito ka bungwe la malawi electoral commission mec Ah, in the event kunena kuti mwina ah, akamalengeza zotsatira zawo ah, bungwe la mec atanena kuti mwina pakhala rerun kapena kuti chiga- ma- maka zotsatira zafika mbali ina are you ready to um, accept ngati chipani cha dpp komanso ah, zipani zina the second question nkhani yokhudza uh, tinaona mnapanga post pa pe- uh, facebook page ya dpp uh, mukamakhala ndiyokhuza kuti uh, the constitutional returning officer wa uh, uh, uh, ngwenya uh, polling station ku lilongwe pena kuti uh, she has been kidnapped uh, i wanted uh, confirmation from you is it true uh, komanso have you tried to report the issue to the police uh, the same issue nkhani yokhuza the director of um, elections i mean political affairs uh, ben phiri ku dpp mwena kuti akukhala uh, mobisala um, is the, uh, Dr. Uh, uh, Ben Piri safe komanso have we tried to report the issue to police thank you dzina langa ndine Cyrus Phiri kuchokera ku Story Club FM funso langa it's an extension to what my brother Mumba has asked um, in an event kunena kuti mwina sizidayende mmene inu ngati chipani mukuganizira kuti simudapambane anthu okutsatirani Mwa- mudzapanga control motani cholinga chonena kuti mtendere umene mukulalikira panopawo upitirire nanga kutakhala kuli kulirana ndinu okonzeka china nchonena kuti zipani uh, udf inapangitsa press conference dzulo imanena kuti mdziko muno muli khalidwe lobera a mcp akunenanso kuti mukubera timafuna tifunse kunena kuti a dpp mmabera masankho zikomo kwambiri okay uh, dzina langa ndi lloyd mbwana lloyd mbwana kuchokera ku malawi post um, tikuchokera ku press conference ya mcp um, akutiuza kuti inu a dpp um, muli mkhali ndikufuna ndingoonjezera pa zimene wanena mzanga zija kuti eh, tikuti tikuchokera ku press conference ya mcp eh, a while ago ndiye tauzidwa kuti inu a dpp kuyambira 2014 2019 uh, mpaka na panopa muli ndi khalidwe lobera masankho chimene mmachita mmagula ma monitors chimene mmapanga mma mukagula monitor aja makasintha ma figures anapereka zitsanzo kuti pali constituency ina yoti wa- wina wake amasintha ma figures kuti adziphatikiza konse kumene kuli a peter mutharika amangoonjezera mavoti okay ndiye um, apa mukubwera kunena kuti zanu mwina zayera kaye anthu akukhulupirireni bwanji kuti zotsatira izizi ineyo simunapange tamper choyambirira ndi chimenechocho chachiwiri ndichonena kuti um, mu munapangitsanso press conference ina inali dzana ilo mawu akenso anali omwe onena kuti mwawina mwawina mwawina ndi izizi zobwerazi zonena kuti mumabera masankho mwawinadi I'm Ruth Daudi from Angaliba. Funso langa ndi lakuti mukuchiona chofunikira bwanji kuti muzipangisa ma press briefing uh, kumayanga kha a chipani cha mcp kuti mwawina when the dashboard is displaying kuti mukutsogola confidence ikusemphana pati chachiwiri uh, tikuchokera press briefing imene akuti mwagwidwa kuti mumaba mwakhala mukubera ndinu akubadi in the case that umboni wapezeka kodi chipani chimene chidzalandira bwanji ma results amenewa zikomo zikomo kwambiri Eh, mafunso anu amveka ndithu Eh, tiziyankha malingana ndi mmene abwerera mafunso inu amumba a Times Mveni mafunsa kuti kodi mukupereka ulemu kumene muzavomereza yalole acheya muyankha funso la timveni uh, mafunsa i think you've taken it down yeah uh, komanso pali nkhani ya kidnapped member ndi safety ya honorable Ben Phiri uh, nkhani ya honorable Ben, Ben Phiri mwina ningoyankhiratu honorable ben pili ali safe but is disturbed uh, ife tonse achipani we are disturbed it's uh, apart from honorable Ben Phiri ma operatives a malawi congress party akusakasaka akuluakulu ambiri apa including ife tikuyenda mosamala akakhala honorable Ben Phiri kawiri konse apangidwa bloko pa msewu kusala pang'ono kuti uh, mwayi Mulungu kuti mwina zimachitika nawonso anali aleti otherwise bwenzi pano tikunena zina koma ali safe ali pabwino amalawi musadandaule zikangotha zonse apanga statement yawo ndili ndi chikhulupiriro chimenecho ndiwapatsa acheya kuti atiyankhire mafunso enawa komanso mwina muzitha kuwapatsira eh, zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwatifunsa kuchokera ku timven media house mwafunsako funso wakuti kodi inuyo ngati achipani cha dpp mwatiuza pano kuti ndinu otsatira malamulo komanso mudzatsatira malamulo kodi zitachitika kuti a mec alengeza kuti a dpp simunawine kodi inuyo mudzatani ifetu ndi cha ife chipani choti tikanena zimakhala zimenezo sitimasintha mawu athu ife ndiotsatira malamulo tanena kale kunena kuti kwe- kuchitika kutsatira malamuloku zili m'magazi mwathu sitinayambe lero zinachitikako 2020 2019 titapanga tawina bwinobwino 2020 anaganizira atichotsera president athu tinachoka mwaulemu tinatsatira malamulo ndezimene zinachitika 2020 sikuti tingasinthenso panopa ife kuchizungu amati it's not in our dna kupanga zinthu zosokoneza ife ndiotsatira malamulo we are very progressive that's why chipani chathu chili democratic progressive party nde ife si anthu aja kuti zimene tikunena timapa- zonena zimene timapanganso nde tifuna tikutsimikizireni kuti ife ndiotsatira malamulo kwathu ndikukhulupirira kuti mec itsatanso malamulo chifukwa malamulo amene otsatanso malamulo osati chinthu cholakwika ndioyembekeza kuti chimene chichiti- chitsatidwe ndi ndi chinthu chabwino iyayi ndiye ndimafuna ndifotokoze pamenepopo kunena kuti zitakhala kuti zachitika choncho ifeyo anthu athu a dpp ndi anthu otsata malamulo mukanazionanso 2020 akanakhala ndi anthu aja oti osokoneza sitikanachoka mwaulemu komano ndimafuna mudziwe zimenezozo kunena kuti ifeyo apapa kuti titsate malamulo tikhulupiriranso kuti mec nso itsatenso malamulo ikatsata malamulo kupanga chilungamo ifenso titsata malamulo mwa njira yake yomwe basi posavuta ndimafuna ndifotokoze pamenepo nde mwafunsako nkhani yoti kodi pali um, pa tsamba lathu la, la, la, la, la mchezo la chipani pali nkhani yoti eh, munthu wathu ku ngwenya amene ali oyang'anira pa Ngwe- ana- anali, anali one of the monitors pa ngwenya wapangidwa kidnap imeneyo tikuifufuzabe official, uh, official um, uh, report tipanga nanu share accordingly imene tipanga nanu share accordingly monga amene afotokozera anonse athuko kuti ambiri ife tikuopsezedwa ndipo chifukwa choopsezedwa ena kumangoti kuti basi ndikakhale pambali kaye pena pake ndisakhale poonekera pa anthu ndimafuna ndikutsimikizireni kuti ino tchutchutchu weniweni wa nkhani imeneyo tipo- ti- ti- tigawana nanu bwino lino kuti mudziwe kuti kodi zili bwanji pa nkhani ya munthu amene wasowa kuchokera ku ngwenya kuchokera pamenepo pali nkhani ya imene a- afunsa a story hub yoti kodi ngati inu a dpp muti ndiotsata malamulo I think ndiyofanana ndi imene afunsa ati mvenda nkhakale yoti kodi zitachitika kuti ma, ma chigamulo sichinakukomereni kodi mudza- mudzavomereza nkhani yakuti ife ndi otsatira malamulo ndifotokoze zimenezo ndiye enanso afunsa kuti kodi dpp ina imatchuka ndi kuba zisankho nkhani imeneyoyo ndapatsa a president athu akuno ku central region kuti ayankhe kodi ife timaba zisankho a vice president timaba zisankho komanso kubweranso nkhani yakuti kodi ifeyo ati kubako timaonjezeranso timaonjezera ma- mavoti kwa makandideti athu ena imene tafotokozerani a vice president tithokoze kwambiri dpp siba- simaba masankho yayi ndikovuta kwambiri munthu kubera masankho ndi mmene anapangira system ya ulendo uno ndikovuta kwambiri for example kale ankagwiritsa ntchito mahedi apanawo chotulutsa advert a MEC kuti akufuna ma presiding officers ndipo anthu analembera ntchito ndikupanga okha a MEC-wo amadziwanso okha masankho nkubera pati koma ifeyo kwambiri sitingayankhe kumafunso amenewo mwina ndikujauno adzafotokozera mmene dpp imabera masankho ifenso tikhalenso interest tilinso ndi interest kwambiri nkhani imene kuti pamawa pano zonse zikatha adzafotokoza kuti ah, dpp masankho imabera motani chifukwa zimenezo zili pa rekodi ndiye tidzingoyang'ana zinazi koma akuluakulu amanena kuti kamuthemuthe anadzitengera nkuzinkuzi umalinda maliro aweni maliro awa aola kale amene adawoletsawo akudzidziwa nde ena awasupulula nde umangoyankhulayankhula nthawi zina zimabwetsera mavuto nkadakonda mwina azisankha zimene angamayankhulezo nde a Maravi ndi amene munafunsa aja zonena kuti dpp masankho simabera koma ifeyo timadziwa kupanga kampeni madolo chifukwa tawina eh, sinaimbire sinaimbire pa mcp ayi 2014 so chimodzimodzi analiranso ndithu sanawinepo masankho so dpp basi imadziwa close southern region close eastern region close northern region battlefield ikhala central region mwayi ndiye mwaona tinapanikiza central region pano sanapita kwina kulikonse mcp sinapange move kukapanga msonkhano southern region mcp sinapita ku eastern region timamenya nkhondo panopo tsono timu iliyonse ikamapanga defend malamulo amene awampira every team ikangoti ipanga defend kugolo kwake imapachikidwa nsiwiri zigoli ndiye tamuona profesa arthur mutharika wamenya koopsa ndiye chani panopo simple mathematics ndi atipeze taphunzitsa kuti mwina 2030 akhoza kudza kudzatani kodi kudzabweranso m'boma pa age ya 95 years. yeah so taphunzitsa taphunzitsa ndiye mwachidule zonena kuti akanali mwana munthu uja ndiye muzingomumvera kwambiri ngakhale ine ndili mwana kwa iye komano akanali mwana maganizo ndiye mumusiye kaye muzingomumvera atolankhani zinazi muzinena kuti sibwera kumene kumutayitsa nthawi chomatayana nthawi kangapo konse mwaona amene apangira press briefing mwasiteni wa mtondo cha muhango zadongosolo ndiye asatitayitse nthawi yayi dpp simabera masankho period zikomo kwambiri ndiye padali funso lakuti kodi inu a dpp mwawina chisankho ndapemphe a, a, a vice president ku north kodi a, a vp tawina chisankho kodi dpp chisankho yawina ndimaona kuti amene mungayankhe ndinu chifukwa dpp sipanga on times isn't it dpp sipanga on zodiac dpp ilibe media house ife tilibe times imakhala associated ndi chipani cha malawi congress party si choncho nanga kotero kuti dashboard mumanena ija siya dpp iyayi ili pa times imene ili associated ndi chipani cha malawi congress party dashboard ili ndi iwo ndimene ikuonetsa zosatirazo ndiye akamatipasa manambala aja kuti panopo peter mutharika ali pa 58 sitidakaikapo ndifetu iyayi dashboard yaika ndi iwo peter mutharika 58 winayo 33 ife sitinayikepo mwayikapo nokha ma- ma- ma- atolankhani ndiye inu amene mwangoikapo zokuti chisankho chi mwawina dashboard ili kwa inu nditu si ndife nde inu mutithandize kuti chisankho tawina mutiyankhire basi inu mutiyankhire kodi manamba mukuika pamene pajapo pa dash pa dashboard paja mwakatenga kuti mwakatenga kumwamba munapita nokha kuma kuma polling station n'kukatenga manambala amene aja kumapanga post pamene paja and mukumanena kuti and verified koma ife takatenga kuti ku source source ndi kuti kuma polling ndikufotokoza ndibwereze pano chisankho chimakhala ndi ambiri ochiyang'anira woti achiteteze kuti chikhale credible chifukwa chake kumene kumakhala mamonita kumakhala maobserver amipingo aliyense amakhala kuti kumene kuja cholinga chake nchakuti pakutha pa tsiku chisankho chikhale chani credible aliyense akhale akhale mboni kuti tinakaonerera zatha bwino atolankhani munali konko aliyense anali kuti mapolisi anali kuti konko a MEC anali kuti konko onsewo akanika kukuteteza chisankho mpaka dpp kukwanitsa kuba osewa akanika dpp yakwanitsa kudutsa ndikukaba chisankhocho ayi atolankhani mutiyankhire funso ili kuti a dpp mwawina yankho lili ndinu zikomo kwambiri zikomo kwambiri mongowonjezera nkhani ndi yakuti ife timatsata malamulo sitikuzipanga declare pano kuti tawina we're not declaring ourselves tawina kwa mafigures amene mwaika inuyo atolankhani tikuona kuti ife tikutsogola ifenso zimene timawerenganso tokha zimene timawerengetsa tokha ife tikutani tikutsogola basi nkhani yake ndi imeneyo yomaliza i think munakamba nkhani yakuti i think atolankhani ena anadzanena kuti eh, kodi inuyo why are you reacting to, to press briefing ya mcp we're not reacting to press briefing ya mcp iyi ndi yathu already arranged inuyo mmadziwa what it takes to arrange a press briefing you can't do it in an hour aujeni a malawi congress party amaliza i think an hour ago isn't it nde tikanati tipange react to that nde kuti tikanakhala tikuyamba panopo tikanakhala kuti tidikire kaye tiyambe kuimbirani tiyambe kutani analyze ifeyo sitikudziwanso zina zoti amanena kuti chani

one minute ndimafuna mwe- muchite clarify pena pake Uh, good evening, ladies and gentlemen, all protocols observed. Ndimafuna ndiyankhe funso limene anafunsa Ruth kuchokera ku Angaliba kunena kuti kodi are you going to accept defeat? Ndiye ndikufuna ndifunse kuti which defeat? Chifukwa tikukhala ngati tikulankhula mopsyatira tonsefe tikudziwa kunena kuti apm is leading not only leading but he is leading with over 50 plus zimene zili unofficial kunena kuti unofficial ndi kulemekeza malamulo chabe koma tonsefe tikudziwa kuti apm is on the lead nde atolankhani mukamafunsa funso lonena kuti kodi kukhala rerun ndiye mukufunsa mafunso ngati kuti ndinu anthu osazindikira iyayi amalawi asankha amalawi tu paja munkawakaniza kuti alankhule akapita kunsewu kuti akalankhule mmatumizira anyamata azikwanje amalawi ayankha pa 16 press briefing ino sitinabwere kudzayankha wina aliyense chifukwa press briefing imene akupanga a malawi congress party Yawo akuwiringula, ife muno sitikuwiringula. Ife muno tabwera kuzatsimikizira mtundu wa aMalawi to stay calm, kunena kuti tiyeni tikhale bata, referee wa zisankho zimenezi ndi a mec. Mayi Annabel Mtalimanja tikufuna tikupangeni congratulate chifukwa choti intimidation ili yaliyonse mukukana. mukulemekeza malamulo a dziko ndinu mayi okonda dziko amalawi nonse amene munavota voti yanu itetezedwa izi akukamba zonena kuti atibera ndi nyimbo zimene malawi congress party nthawi zonse yachisankho amayimba atibera volume 1 atibera volume 2 kodi mkamanena kuti akuberani mkaziyo mmagona naye mphasa imodzi akulandani bwanji mkazi oti ukugona naye mphasa imodzi amene anali mboma ndi ndani suja mmanena kuti munayika monitor every constituency ndiye mamonita anu ali kuti pamene anzanuwo mukuti akuberani inu mudali kuti zikomo kwambiri kulankhula mwamphamvu ndiapemphe nawonso honorable chipungu one minute kuti apangenso nawo respond ku- zikomo cheya komanso amalawi amene mukutimvera ndi kutionera ine kwanga kunali kuthokoza majaji amene analamula kuti kuti zisankho ziulutsidwe pakhale zipepala kapena ma hard copies kuchokera ma centers monse dzana lomweli ndimamvetsera mayi mtalimanja akunena pa tv pa msonkhano wa atolankhani kuti masenta monse madando ambiri apanga resolve komanso ndi ntchito ya mamonita a zipani zonse ndi amene amagwira ntchito kuyang'ana chisankho kuona kuti kalikonse kamene kanavuta kapangidwe sort out nde ifeyo tikudabwa kunena kuti kodi anzathuwa ndiye kuti sanakhale ndi mamonitazi nanga madando amenewa abweresa bwanji lero pamene chisankho chinali pa 16 zikuchita kuonekeratu kuti nthawi yatha uh, daniel 5 verse 25 akuti ufumu wawo watani wayesedwa ndipo waperewera kuli bwino kuvomereza chisankho cha amalawi chachiwiri malawi ali ndi maboma 28 ena amati kwawo ndi ku chitipa chifukwa anabadwira komweko ena anasankha kukakhala ku nsanje koma onsewo ndi amalawi tisasankhane mitundu kuti awa ndi akumwera awa ndi akumpoto awa ndi aku east tiathamangise pano pa central region zimenezi zimabweretsa nkhondo yachiweniweni tiyeni tikhale ngati amalawi nyimbo ija ya uh, national anthem ija imakamba za umodzi tisakhale anthu ankhanza chifukwa kuti chisankho talephera iyayi tiyeni tilolerane mawanso limabwera zikomo kwambiri zikomo kwambiri uh, presidential advisor athu apo ndiye pamapeto koma ndimaona pali funso limodzi linafunsidwa kuti akuti zulo a udf amanena kuti dpp ikubera ndimafuna ndiyankhe motere akuluakulu mnyumba moti mulibe kalikonse muli mafuwa okha amiyala okuba angalowemo ife tikalimbane kubera wa 2 percent zoona akuluakulu ine ndimanena nthawi zonse kuti tikuziwa mwalandira ndalama tikuziwa mwadya ndalama unfortunately ndalamazo mwadya nokha chifukwa akuluakulu ambiri kuchipani kwanuko abwera kaletu dikirani muone akukusiyirani nokha ichi ngati simuthawa nkupita ku china ulendo ul- ulendo uno udf kuthera pamenepo palibe atakubereni mwazibera nokha mwapanga nokha masamu opepera mwakalandira ndalama ku- ku- ku- uko idyani ndalamazo koma amalawi akukanani apa ndiye pamapeto pa press briefing yathu tithokoze nonse amene munabwera kuzakhala nafe ma reporters uh, ndaona ndithu it's a full house ife timakunyadirani komanso mkatikati mwa press briefing iyi ndaona mwafika akuluakulu athu ena uh, ochokera ku zipani zonse ndaona tili ndi akuluakulu aku aford tili ndi akuluakulu aku lef komanso athu a dpp ndaona ma honorable members ena ma reporters mwazazamo muno tikuthokozani nonse zikomo kwambiri akuluakulu ku high table uh, ulemu wanu nonse zikomo kwambiri tinene pano kuti tikunenesa sitikupanga react kwa wina aliyense ngati chipani ndi mapartners athu tizibwera pafupi pafupi izi tikuziwa mmalawi wina aliyense kunja uko ali anxious akudikira ndiye ife tikuyenera kumabwera nkumauza masupporters athu komanso amalawi kuti yayi dekhani amalawi afuna avine muonatu muona mmisewu mwathu mumuterera kwambiri mutiona ifeyo mmisewu mutikuvina ndithu posachedwapa tadekhani